mwa nthawi zonse aMalawi eni ake akamva kapena akaona kunena kuti CDEDI ndi msonkhano wa atolankhani amatumiza mameseji kunena kuti tikuziwa kuti muli ndi zanu zimene mufuna muyankhule komabe a CDEDI chonde katiwerengereni matext ndi matext oti mawerenga matext amakhala ambiri koma chifukwa cha nthawi timasankhapo atatu ndiye ndili matext atatu pano amene ndifuna ndiwerenge ndikamaliza kuwerenga matext amenewa ndiwerenga chikalata chimene ndinacho mu chiyankhulo cha chingerezi kenaka ndidzapempha anzanga uh, comrade nyanyiwe soko kuti awerenge mu chichewa uh, text yoyamba ikunena kuti uh, chonde a Namiwa mutinenere zikuone ngati kuti mu Lilongwe uh, ukuyamba kusanduka kukhala mzinda wa zipwirikiti zikuoneka kuti mukuchitika zambiri zodabwisa koma zikuoneka kuti mtawunimu kapena mdziko muno muli mfuti zambiri zimene zili m'manja mwa anthu osavomerezeka ndiyeno amene atumiza text akupempha kunena kuti Mwina apolisi ndi asilikali army agwirane manja apange a joint operation to flush out these illegal firearms. Text yachiwiri kapena mwina ndibwereze poti kwina kuti alemba mchingerezi akunena kuti zikuoneka kuti mziko muno muli mfuti zambiri zimene zili mwa anthu oti sayenera kukhala ndi mfuti ndiye kukuchitika zambiri mu lilongwe uh, sikumatha tsiku pena pake pasanalire mfuti mu lilongwe muno ku 25 uko sabata imeneye wina wakenso waberedwa galimoto ndi mfuti ndi anthu ali ndi nkhawa kunena kuti mwina ai- as- akuluakulu a mdf ndi apolisi atagwira ntchito limodzi kuti alande mfuti zimene zikuoneka kuti zachuluka mdziko muno makamaka kwambiri zikuoneka ku Lilongwe kuno. Uthenga woyamba ndi umene uchokera kwa Amalawi. Uthenga wachiwiri ena ake anandilembera text inali mu Chingerezi ananena kuti it appears There is no proper coordination between the Attorney General's office, the Fiscal Police, Financial Intelligence, Intelligence Authority, CID and ACB. Akuti nkhawa yawo ndi yonena kuti pakuoneka kuti eh, chiyambire boma ili Sipakuwoneka mgwirizano wogwirika wogwirira ntchito pamodzi pakati pa nthambi za boma ngati ofesi ya mkulu kapena mlangizi wa boma, Attorney General, nthambi ija ya polisi yofufuza nkhani za ndalama komanso nthambi ya kafukufuku kapena detective ya polisi, CID, komanso bungwe lija lothana ndi ziphuphu ndi katangale kuphatikizapo bungwe lija limayang'ana kazembesedwe ndi katulusidwe ka ndalama ya financial intelligence authority akuti izi zikuonekera kuti uh, zimene anthu amayembekezera ndi zimene zima- zimayeneka kuchitika mdziko muno pakuonekabe kuti pena pake pakumabweresa kankhawa pang'ono kukhala ngati kuti ati ofesi zimene zimene akuonera iwowo amene atumiza mesejiyo kukhala ngati kuti mgwirizano sukuoneka text yomaliza akunena kuti dpp has no room to repeat the mistakes that were committed by the previous regime iwowo amene atumiza meseji akuti m'maganizo mwawo akuona kuti dpp imene ikulamula pano ilibe danga ilibe kuthekera kunena kuti ibwereze zomwe zomwezo zimene amapanga a mcp chifukwa chani iwo akuganiza kuti amalawi poyitulusa mcp mboma anali ndi zofowoka zimene amaziona mu ulamuliro umenewo ndiye amalawi siokonzeka kuti aonenso zofowoka zomwezo akupitiriza kunena kuti nthawi zonse mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika akamayankhula akuoneka kuti ndi wokonzeka kukonza zinthu kuchita zinthu mwachilendo koma anthu nkhawa yawo ili ponena kuti anthu amene wawasankha akungopitiriza pompaja panalekera mcp paja zimene amene atumiza textwa akunena kuti anthu amene anavota aja savomera kunena kuti atsogoleri amene wawasankha professor arthur peter mutharika azipanga zimene akufuna iwowo makamaka zongopitiriza zimene anthu amapanga mu mcp anthu akufuna kuti aone kusintha mameseji amene tinali nawo mmawa uno kuti ndiwerenge ndi amenewo allow me to go straight to the business of the day

and by extension justice is for sale in malawi end of statement signed sylvester namiwa cdedi executive director thank you very much for your kind attention ndinanena poyambirira paja kunena kuti ndiwerenga chikalatachi muchiyankhulo ichi cha atsamunda kenako ndizapempha mzanga nyanyiwe soko kuti awerenge muchiyankhulo chimene ambiri timamva koma ndikukonzekera kuti ndimpase bwalo nyanyiwe soko nkhani yakula mutu mmawa uno ndi yonena kuti bwalo lalikulu m'malawi muno kumapeto lagamula kuti amalawi tisonkherane ndalama timulipire mkulu wochita malonda wina amene banki yake inasekedwa mdziko muno 2005 nkhaniyi chigamulo chinaperekedwa mu 2014 chimene chinakomera amalawi ndi reserve bank komano mwini wake wa ndalamayo anaona kuti nkhaniyi ayipitise ku apilo ndiye inapita ku apilo uh, ku apiloku inapita 2016 ndiye mukapanga masamu 2016 pano pa 2026 patatha zaka 10 uh, bwalo lalikulu la apilolo limene mnthawiyo munali ndi majaji 7 kuphatikizapo mkulu wa majaji m'malawi muno a rizine mzikamanda agamula kunena kuti reserve bank ilipire ndiye ndimafuna mudziwe kuti reserve bank ndi banki ya malawi kusonyeza kuti amene akulipira ndi anduna azachuma ndiye boma likati lilipire ndalama ndalamazo zimachokera kwa amalawi amalawi kuti nomwenu tomwefe tinakavota aja maku- akuluakulu abwalo achiona chofunikira achiona cha nzeru kunena kuti titenge ndalama ah, chifukwa chakuti ah, nkhaniyi eh, yakhala zaka zambiri tilipira ndalama zambiri fa nkhaniyi yazenga zaka 21 koma tikuyankhula pano anthu amene amaziwa za masamu akupanga masamu ena achangu apeza kuti tikhoza kulipira 5 trillion malawi kwacha ena apeza kuti yayi tikhoza kulipira 3 trillion malawi kwacha koma malinga ndi zimene anayankhula mlangizi e, wa boma pa nkhani za malamulo attorney general anena kuti akudikira akhale pansi kwa mkulu kapena mlembi wa zamabwalo kuti awerengesane koma mchigamulomo anena kuti tizipereka uh, chindapusa kapena kuti interest cha 5 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pa zaka zonse nkhani yakhala ndiye tikunena kuti izi zikangochitika panopa tili kale ndi ngongole ndiye kuti mavuto afika posauzana over to you comrade nyanyiwe soko zikomo kwambiri bwana chikalata Lilongwe, Lachitatu pa 12 February 2026. Chigamulo cha bwalo la Supreme pa Finance Bank of Malawi, chenjezo kuti dziko litsegule maso. Monga liwu la nzika zopanda mawu komanso pogwiritsa ntchito yake yowunikira mmene boma likuyendera, bungwe la CDEDI mokhumudwa likudziwitsa Amalawi amene ndi ovota komanso opereka misonkho kuti ndalama za nkhaninkhani zomwe Supreme Court of Appeal yalamula kuti iperekedwe ku Finance Bank of Malawi yomwe idatsekedwa ziononga chuma cha dziko komanso zikhozanso kugwetsa dziko lino ngakhale bajeti ya dziko lino ili pa 8 triliyoni kwacha bungwe lotolera misonkho la malawi revenue authority limakwanitsa kutolera misonkho yokwana 4 triliyoni kwacha zokha kuti boma lipitirize kutumikira anthu mu ntchito zake za tsiku ndi tsiku nthambi ya zachuma imadalira kubwereka ndalama mdziko muno komanso kunja pamwamba pa zonsezi ngongole ya dziko lino yachuluka kwambiri kuchokera pa 4 triliyoni kwacha mu juni 2020 kufika pafupifupi 32 triliyoni kwacha panopa potengera zimenezi cdedi ikupempha mlembi wa mabwalo ku khoti lalikulu kuti ayime limodzi ndi amalawi amene akuvutika amene akuvutika kale ndi mavuto a zachuma kuti asalipirenso pa chigamulo chosayenerachi chomwe chanyalanyaza mfundo za gawo 12 la malamulo a dziko lino lomwe limati mphamvu za ankhala pa mpando kudzera mu malamulo komanso ndale zimachokera kwa amalawi eni ake ndipo amene akugwiritsa ntchito mphamvuzo Ayenera kuchita zimenezo moteteza ndi kutumikira zofuna za anthu onse. Pofika pano, CDEDI ikufuna kunena momveka bwino kuti kudziimira pakokha kwa makhoti sikumatanthauza kuti oweruza milandu asaimbidwe mlandu kapena asafufuzidwe pa zimene akuchita. Ndikoyenera kukumbutsa aliyense kuti Monga mmene zimakhalira pa nthambi za pulezidenti ndi nduna ndi Nyumba ya Malamulo, nthambi ya mabwalo nayo imayendetsedwa ndi misonkho ya anthu. Choncho, maganizo a Amalawi ambiri okonda dziko lawo ndi akuti mlandu womwe unatenga maola awiri okha umene unapangitsa oweruza asanu ndi awiri a Supreme Court kuphatikizapo mkulu wa oweruza a rizine mzikamanda kupereka chiweruzo chosakonda dzikochi uyenera kufufuzidwa mozama chiweruzochi chikanayenera kuyang'ana njira zina zolangira reserve bank of malawi osati kulanga nzika zonse ndi misonkho yolemetsa pofuna kupindulitsa munthu kapena anthu amene banki ya banki ya rbm inapeza kuti banki yawo inali ndi zolakwika zambiri chifukwa cha zimenezi cdedi ikulimbikitsa amalawi kuti athandize mlembi wa mabwalo pofuna kupulumutsa dziko la malawi kuti lisagwe momwemonso ife kuno ku CDEDI tikuchenjeza banki ya rbm kuti ngati ivomere kulipira ndalama zimenezi sizingangothandiza kugwetsa dziko kokha koma zipereka chitsanzo choyipa chomwe chidzapangitse kuti kukhale kovuta kwambiri mtsogolomu kuti rbm ipereke chilango kwa kampani zina zomwe zaphwanya malamulo azachuma kuphatikizapo kukakamiza amalawi kulipira ndalama zimenezi popanda kufunsa abwalo kuti afotokoze za kuchedwa kwa zaka 21 kwa mlanduwu kuli ngati kupereka mphotho chifukwa cha kusagwira ntchito bwino mbali inayi izi zikubweretsa poyera vuto lalikulu lomwe oweruza milandu amakhalira zigamulo kwa nthawi yayitali popanda zifukwa zomveka. Choncho, bwalo lalikulu la apilo siliyenera kupindula ndi tulo ta zaka 21 pa mlandu wa FBM. Apanso, nkhani ya kulipira FBM yadzutsa mtsutso okhudza zaka zopumira pa ntchito wa oweruza mlandu omwe uli pa zaka 70. pamene antchito ena onse aboma amapuma pa zaka sikisite pofuna chilungamo CDEDI ikufuna kuti adindo oyenera asanthule nkhaniyi kuti pakhale kufanana mosafuna kupsyatira mawu chiweruzo chosakonda dzikochi pa nkhani ya fbm chautsa mtsutso okhudza ngati uku kuli kupitilira kwa zimene purezidenti wa dziko lino Arthur Peter Mutharika adazitcha kulanda boma kudzera ku mabwalo pomwe bwalo la Constitution idakhazikitsa lamulo la 50 plus 1 pa chisankho cha purezidenti ngati njira yolepheretsa munthu wina wake kupambana pa chisankho cha chibwereza pa Juni 20, 2020. Pano, CDEDI ikupempha Amalawi kuti asamaope kufunsa ndi kutsutsa zigamulo za makhoti zokayikitsa ndipo amalawi akuyenera kumanena pomwe pakuyenera kukonzedwa pamapeto pa zonsezi tikuyenera kukhala ndi zokambirana pa momwe tingathetsere ziphuphu m'makhoti zomwe nthawi zambiri zimapangitsa kuti pakhale kukondera anthu olemera komanso andale kusiya anthu osauka akuvunda m'ndende zomwe ndi zodzadza. Pofuna kuyambitsa kukonzanso zinthu, Cdedi ikupempha oweruza milandu onse kuti afotokoze za milandu ndi zigamulo zomwe zachedwa, pomwe mphekesera zikusonyeza kuti oweruza milandu ena ali ndi zigamulo zoposa 300 zomwe sizinaperekedwe. Pomaliza, tikupempha Nyumba ya Malamulo ndi Judicial Service Commission kuti atchule mayina ndi kuchititsa manyazi oweruza milandu amene akukhalira zigamulo za milandu. Ndi zomvetsa chisoni kuona kuti nthambi ya mabwalo ku Malawi kuno simalabadira mfundo ya Mfundo yakuti chilungamo chochedwa ndi chilungamo chokanidwa ndipo potero chilungamo ku Malawi chikugulitsidwa. Apanso ndi pamathero pa chikalatachi yomwe yasayinidwa ndi mkulu wa Cdedi a Sylvester Namiwa.
Ndithokoze Comrade Nyanyiwe Soko chifukwa chowerenga bwino kwambiri momveka uh, chikalata chimenecho. Ndinene pano kuti kukamba mosapindira ndevu mkamwa Amalawi chigamulo ichi tikuyeneka tidzuke. Nthawi yakwana yoona kuti tithane ndi katangale okhuza mabwalo. tapirira nthawi yaitali koma kuononga dziko and uwu ndi msomali womaliza ngati sitikonza dziko likhala kulibe chifukwa ndalama zimene zikutchulidwa apazo nzopitirira mulingo wa dziko lino ndiyeno ndanena kale kuti boma lilibe munda munda wake ndi zimene mmapangayi bizinesi imene mumapangayo ntchito imene mumagwirayo ndi mmene boma limatenga ndalama ndiye lero majaji akanena kuti mupereke ndalama za nkhaninkhani ndiye kuti zimene apange abomawo angowonjezera misonkho ija ndiye pano pa tikuvutika kale ndi misonkho one two ndinene pano kuti lamulo lalikulu mdziko muno ndi constitution ndibwereze pamenepo m'Malawi muno muli malamulo ambirimbiri koma lamulo lalikulu ndi constitution constitution iyo mupite mukawerenge gawo 12 Ndipo ndithokoze mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika mmene amalumbirisa nduna ya za malonda posachedwapa anawakumbutsa anawawerengera constitution yo anawerenganso gawo 12 anawuza kuti ndakusankhani ndakupatsani ntchito koma mukawerenge section 12 ndipo anawerengera kuti section 12 imanena kuti mphamvu eni ake ndinu ndine pano pa sikumveka zikukoma chifukwa kuti september uja si kale pa 16 akanakhala kuti mphamvu eni ake ndi andalewa bwezi achakwera asanachoke ku state house aliyense ni mboni mukuziwa amene amaufunira upresident achakwera koma chifukwa kuti tinayima panzere tinapanga chiganizo achakwera anachokako kumene kuja ndiye zikuoneka kuti mabwalowo amafuna azipanga operate ngati kuti iwowo ali muziko lawokha chomvesa chisoni nchonena kuti Kuli majaji onena kuti zigamulo milandu yopitira 300 sanaweruze. Kuli majaji ena amapita ku holiday ku- kupanga retire kusiya ntchito milandu ina asanapereke zigamulo. Kuli majaji ena atchulidwa pa nkhani za katangale zikuluzikulu mukuwadziwa. Koma chifukwa kuti Amalawi tidasankha kumangoyang'ana kumbali E, mwina ndinenso mosapindira ndevu mkamwa pano kuti mwina timangokhweka kumaloza zala anthu andale kusiya nthambi iyi dziko linoli lili ndi nthambi zitatu president ndi nduna aphungu a nyumba ya malamulo ndi aspika ndiye kuli mabwalo ndiye kumabwaloku nthawi zambiri sitiyang'anako chikhalirecho mabwalowo sagwiritsa ntchito ndalama za mthumba mwawo amagwiritsa ntchito ndalama zanu ndi ine za misonkho komanso chikhalirecho constitution imanena kuti aliyense amene akugwiritsa ntchito mphamvu za amalawi azigwiritsa ntchito mphamvuzo potumikira komanso kuwateteza amalawi ndibwereze pamenepo nthawi yakwana kunena kuti zidabwis- ziganizo zodabwisa tiziyima amalawi kumanena kuti ayi ichi chikudabwisa ndipo ngati kukuyenera kukonza tizikonza ndipo amalawi akufunsa kuti kodi ndi chifukwa chani anthu onse ogwira ntchito mboma akafika zaka 60 amapuma ndiye kumajaji kumene kuti akafika pa zaka 70 ndiye nanga chabwino atakhala kuti majajiwo akutitumikira bwino koma majaji akhale onena kuti aziti pansa azitisenzesa ziphinjo chonchi ndiye tikhale nawonso for another 10 years ubwino wake mawa nyumba ya malamulo ikuyamba kukumana aphungu a nyumba ya malamulo ntchito ndi imeneyi uh, pakhale kufanana aliyense amene amalipidwa ndalama ya misonkho ya amalawi zaka zopumira pa ntchito zikhale 60 muzikonze kumeneko uh, chinthu chachiwiri tili ndi ma oversight committees ku nyumba ya malamulo muonesese kuti nkhani iyi tambala ya amalawi isalipiridwe uthenga wopita ku reserve bank uthenga wopita ku reserve bank nkhani iyi isakukhuzeni uthenga wopita kwa registrar mwauze mabwalowo kunena kuti akonzenso njira ina apeze njira ina yoperekera chilango ku reserve bank osagwiritsa ntchito misonkho ya amalawi ndalama zankhaninkhanizi zikaperekedwa dziko ligwera pomwepo ndiye anthu akufunsa kuti kapena kumabwaloko mwachita kukonza kuti basi amalawinso mwayike pa chipsinjo chifukwa panopa amalawi akumbukira chigamulo chija cha constitutional court chija munali zigamulo munaperekedwa zinthu zina zoti sizimayeneka kuperekedwa mwachisanzo nkhani ya 50 plus 1 anthu akuganiza mukafunsa professor arthur peter mutharika amanena kuti that was a coup d'etat inali coup judicial coup ndiye lero anthu akudabwa kuti kodi coup ija ikupitirirabe chifukwa chonena kuti panopa tikavomera ngati nzika kunena kuti reserve bank ilipire kapena boma lilipire zithandauza kuti banki ina akazayipeza ikusokoneza sazayimba mlandu ndinena ndanena kale kuti mchaka cha 2014 chigamulo chinaperekedwa cha high court chigamulocho chinateteza malawi chinakomera reserve bank ndi anthu asichinaakomere anabwereranso ku bank anabwereranso ku court kukhotiko ku supreme court ko nkhani yakhala zaka 10 sanaweruze and mpaka na panonso ruling ya nkhani imeneyi chi- chi- anangonena kuti mulipira ndalama koma mpaka na pano ruling yo sinatuluke anthu sanayiwerenge nde gentlemen this is the only place we call home we should not create the untouchables tiyeni tizipanga zonena kuti eh, zikavuta tikhale pansi tizikonza zinthu the whole reason why we have got parliament is kuti ngati pali lamulo lina limene likuphinja amalawi pali chinthu chimene sikuchimvesa tizipita ku parliament tizikachikonza ndiyeno we understand there's a principle of judicial independence that should not be construed as kuti judicial officers should not be held accountable pakabwera chiganizo chodabwisa chidabwizo chiganizo chosakomera amalawi amalawi tizizuka ife kunena kuti panopa maso athu alunjika kwa mlembi wa mabwalo registrar of the high court amalawi eni ake akunena kuti panopa athodwa amalawi akuvutika kale ndi misonkho musawonjezere mavuto ena kuti mupereke ndalama kwa anthu ena kungowalemeresa anthu ena banki imene tikunenayi ana- inasekanso kuti voluntarily banki yomweyinso ku zambia anayisekanso so akuluakulu tikulemekeza kuyima pawokha kwa mabwalo tikulemekeza chigamulo koma ngati nzika tiyeni tizuke fa zikuchitika pampanje pano nzonena kuti mabwalowa akusanduka anthu osauka munthu akangoba nkhuku siku lomwelo akukumanga siku lomwe chigamulo akangokhala munthu wandale akumpe akupereka chigamulo kuti asazamangidwenso ah inu munthu asazamangidwenso nanga atapha munthu tizingomuyang'ana so izi zachitika zokhuza bankiyi zitisegule maso tiyambe kukambirana mowona mtima ndinene pano kuti akanakhala maiko ena bwezi majaji amene aja atayatula kale pansi udindo ndiye ndikukhulupirira kuti akumva uh,

ngati reserve bank ipitilire kuti ilipire e, ngati a registrar sathandiza tiyamba kampeni yotolera ma signature kupanga petition ma individual judges amene anali panel imeneja kuti atule pansi udindo komanso ndanena kale kuti ku parliament tili ndi magawo osiyanasiyana tikukupemphani kumeneko mugwiritse ntchito mphamvu zimene tinakupatsani zija zakauniuni kunena kuti anthu onse akatangale anthu onse amene apereka zigamulo zodabwisa amenewo abwere pambalambanda ndinene pano kuti kula anthu ena injunction yeniyeni ikutha 4 years asanapange ruling pamene mukayang'ana mukafunsa amanena kuti injunction ndi relief munthu akudwala mutu asanapite kuchipatala kukamuyeza kuti apeze malungo amayamba timampasa panado koma zimene zikuchitika pa nyasalande pano nzonena kuti uh, kumtuma munthu akagule panado akumuuza kuti upite ku india ku india uja akapeza mankhwala akupangamuuza tizidikira koma munthu akudwala akubuula m'nyumba ndanena kale kuti majaji ena anatchulidwa pa nkhani zakatangale koma majaji omwewo lero akupanga ziganizo akuluakulu tiyeni tikhale serious ndi dziko lathu ndimafuna ndinene kuti lero amene tili akuluakulufe lero mdziko muno tilimo malo mwa ana athu siku lina posterity is going to judge us and it will judge us harshly enafe sitikufuna kuti ana athu azatukwane mitumbira yathu kuti kodi nthawi imene mumapanga chani so nkhani yabwera apa ndi mwayi waukulu ku dziko kunena kuti tiyambe kukonza zinthu palibe chinthu chimene sichingakonzedwe mdziko muno koma kuti timasankha kumakambirana kumataya nthawi pa zinthu zopanda pake nkhani zenizeni zimene zimatikhuza moyo wathu wa siku ndi siku nkhani ngati izi sitifuna kukambirana pena chifukwa cha mantha pena chifukwa cha dyera chabe so nthawi ili pano kunena kuti yakwana tikonze malawi malawi timukonza motani kumaunika ziganizo zimene zikupangidwa sindili ndekha ndili ndi azinzanga angakhale chibulangete ndiwapase abiti uh, 30 seconds kenako omega 30 seconds kuti kenako tisegule bwaloli inunso aeni ake ankhaniyi kuti mutifunse mafunso zikomo kwambiri
zikomo tinapereka petition ku parliament kuti kuziyankhulidwa chichewa mukamayenda m'mizi muja mukamapanga nthawi yosaka anthu kuti akuvotereni mumayankhula chichewa nde mukabwera ku parliament mukawina mumayankhula chizungu pamene amalawi sakumva nde ifeyo mu ndondomeko yanu imene iliko pano tikupempha kuti nkhani iyi ilowe kuti amalawi azikumvani kunjako kuti mukuti chani chifukwa amalawiwo akudikira inuyo zikomo kwambiri
Ah, zikomo kwambiri zikuonetsa kuti mabwalo oweruza milandu mdziko muno akukondera anthu achuma komanso andale zimene zikuonetsa kuti pali chinyengo chochuluka kwambiri pamene anthu ovutika mdziko muno akuvutika ku ndende ndiye timafuna tipemphe ndithu kuti boma lichite kauniuni kapena kafukufuku zikomo kwambiri
Ah, zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri ukamaona zinthu zopanda chilungamo zikuchitika chimene amalawi chimatipangitsa zimenezi ndi mantha kusalankhula nkhani ngati za ndramazi Banki ya FBM idaphwanya kale lamulo imene nkhani idagamulidwa kale. Lero pakubwera chigamulo chonena kuti Reserve Bank ilipire ndrama zimene zisali zoona. Komanso tikaonetsetsa ndrama zakezo ni zochuluka kuti poyerekeza ndi misonkho imene Amalawi imatoleredwa. Komanso tikamapita ku makhoti ukaona munthu wina wangoba kankhuku kenikenika akupatsidwa zaka zambirimbiri kumakagwira ntchito yakavula- yakalavulagaga mpomwe anthu andale kapena kuti anthu a ndrama zawo akapita ku ndende 2 hours akubwerako ikachuluka mwina ni 48 hours akubwerako mpomwe munthu osauka chifukwa choti alibe mawu zimene zimachitika zimanikumbutsa nyimbo imene anayimba Billy Kaunda yoti osauka alibe mawu ukamapita ku mpanda ukamadutsa wa galimoto gada amatsegula mpomwe ukapita kapunthabuye ngati ine oyenda pansi gada akanifunsa kunena kuti kodi munapatsana nawo appointment abwanawo dikirani kaye nikafunse pokafunsa kwa bwana akamuuza kunena kuti anikadagona abwerere kaye mumuuze abwere mawa mpomwe wa galimoto akulowa nyimbo imene ya Billy Kaunda imanena choncho ni chimi- zimodzimodzinso chimene zikuchitika mdziko muno ku makhoti olemera a ndrama akapita kumene kujako amapatsidwa mwina kachipinda kawo kawo ndithu kuti awa akhale uku koma mulanduwo ni waukulu oposa munthu osauka ife osaukafe nde kuvutika zedi ni kumakataya magururu kuvutika nkhani yake ndi yaba nkhuku pamwe andale mulandu wake ni waukulu ndeno tikupempha kuti chilungamo chenicheni kuti chioneke ndithu kumabwaloko nkhani ina ndiyakhudza ngati zimene wanenako mzanga Abiti kunena kuti tinakasiya petition ku parliament kunena kuti tiziyankhula kuziyankhulidwa chichewa Mawa apulezidenti akubwera ku paliamentiku. Tili nchikhulupiriro chonena kuti nkhani ngati imene ife Amalawi tidapempha kuti kuziyankhulidwa Chichewa imeneyo igwira ntchito chifukwa mukamayenda m'midzi mumati tivotereni, tivotereni mu Chichewa. Amene amapereka voti ndi munthu wakumudzi osati wamtauni. Si tonse amene tidaphunzira, si tonse amene timamva Chizungu ayi. Ndiye pempho limene lijalo mopempha apulezidenti limeneli liyambe kugwira ntchito kuti zimene akukambirana ku paliamenti kuja Tonsefe tizimva dzikoli likhale lokomera wina aliyense osauka ni wolemera zikomo kwambiri.
mawu opanda chigamba amenewo kuchokera kwa comrade uh, Nyamiwe Soko komanso munamva kuyankhula kwa abiti komanso omega akutsindika kuti mukalowa ndendemu anthu amene akugwira ndende ndi ana a anthu osauka koma ikakhala nthawi yovota aliyense akatani akavote we cannot proceed like this no no tisachite mantha pamene tikuona kuti palibe chilungamo tiziima kuyankhula uh, munthu ukamayankhula chilungamo usamasamale kuti muli ndi anthu angati mukuyankhula chilungamo bola muziyankhula chilungamo ndikanakonda kuti tizingoyankhula mpakana tsiku lonse ife tikuyankhula nkhani ina imene ena akuona ngati kuti tikulaula Others will think this is a taboo, but no, this is the direction we should take. It's democracy, power to the people, and Section 12 is very loud and clear. The, po- the power to govern, be it political or legal, derives from the people, and those people exercising such powers will do so solely to save and protect public interest. ndiye ndifuna panopa amene akutimvera kapenanso amene ataonere nthawi ina amene amagwira ntchito mboma they should pause for a second

The money you are using is our money. That is public money. But the question is, are you really using that money? Are you really using that authority solely to serve and protect public interest? ndibwerezenso kunena kuti aliyense amene akutimvera pano amene anachita mwayi amalandira ndalama kuchokera ku uh, misonkho ya Amalawi mudziwe kuti ndalamazo timasonkha pamodzi komanso pamene mwakhalapo tidachita kubwera kuyima pamzere kukuvoterani ndiye ndimafuna ndikufunseni kuti eh, galimoto mukuyendera yabwinoyo mafuta amene mwayika mmenemo ndalama imene ili mthumba ngati alawansi yanuyo chinyumba chimene mukukhalacho mungathe kudziguguda pa mtima nkudzifunsa kuti kodi ndikugwira ntchito yoteteza kapena kutumikira amalawi kapena mukupanga zoti mugawane ndalama ndi azinzanu funso ili silikupita kukhoti kokha wina aliyense amene ali pa mpando umene amalandira ndalama zochokera ku mra zimene ndalama zimene timasonkha ndalama zimene timangongola azifunse funso limenelo kwa inu anzanga amene timavota komanso timalipira msonkho ndinakuwuzani kunena kuti dzikoli timaliononga ndi inu ndi ine chifukwa timayikira kumbuyo zinthu zopepera zinthu zopusa nthawi yakwana kunena kuti anthu awa amene tayika pampandowa asamatiopseze tisamawaope chifukwa akanakhala kuti ali ndi mphamvu pa 16 paja akanaziyika pampando okha ndipereka chitsanzo chabwino cha Chakwera kuti mmene amakondera kuyenda muja mmene amakondera upresident muja akanakhala kuti ali ndi mphamvu zawo sakanachoka pa mpando bwezi alipo pompaja koma inu ndi ine tinapanga chiganizo tinawachosa ndiye ndi chani chimene chingatikanike kuti tisakonze dziko lathu nthawi yakwana kuti amalawi tisiye kuziyang'anira pansi tisiye kuombera manja zinthu zosakhalapo chinthu chokoma kwambiri nchonena kuti tili ndi mtsogoleri amene nthawi zonse akapatsidwa mwayi kuti ayankhule akuneneratu kuti sayikira kumbuyo munthu akuneneratu kuti anthu amene wasankha ntchito yawo nkutumikira anthu akuneneratu kunena kuti afuna akonze malawi choncho ntchito yasala inu ndi ine tiziwayang'ana anthu kuyambira nduna kuti kodi awa undunawo akugwirira malawi kapena akuzipangira okha tikatero tibwere ku mp kodi uyu uphunguwu aku- akupanga zija tidamusankha tidamuuza kapena akupanga zake tikatero tibwere kwa khansala tibwere kwa ma ps ma principal secretary kuti kodi alembi awa akupanga zimene boma likufuna ngati akupanga zake timunene timunene ndinene pano kunena kuti CDEDI kusogolo kuno izikhala ikubweresa list paja mukumbukira apm adanena kuti nduna zizilemba maripoti ifenso tizibwera ndi malipoti kuti amalawi aku- akuganiza kuti nduna iyi sikugwira ntchito bwino tiyamba zimenezo tizibweretsa ripoti kuti ps uyu sakugwira ntchito bwino uyu CEO wa kampani ya boma iyi sakugwirira ntchito amalawi chifukwa choona kuti akuluakulu ndikuwuzeni tikangosekerera kumaombera mmanja zinthu zopanda pake tizunguliranso awanso atibera tibwera pompa pamene inali mcp paja so zioneka ngati kuti ulamuliro wa demokrasi uh, ndiwopanda phindu pamene vuto ndi ife lamulo la- la la democracy ndi la phindu limasindika kuti chonse tizipanga poyera koma mphamvu ndi zathu mphamvu tidakali nazobe anthu aja tinangowabwereka mphamvu kusonyeza kuti ife tili ndi kuthekera kuti azipanga zimene tikufuna zimene tinagwirizana eh, this is not an exclusive program it is a press uh, briefing allow me to open the floor for questions the floor is open.
Okay, dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio ndi ndi mafunso awiri. Uh, funso loyamba ndilonena kuti chigamulo chimene tikukamba panochi chaperekedwa ndi Supreme Court kusonyeza kuti kulibenso kwina kumene nkhani ingapite mmene zatero muja zatha ngati CDEDI Uh, mukuona kuti pali china, china chimene mwina ordinary citizens can do pa chigamulo chimenechi kuti mwina nkupanga reverse decision yachitikayo ngati CDEDI ndi ma reform anji amene mwina mungapange propose kuti tipewe uh, zimene zachitikazi zikomo kwambiri
Akulu Malawi muno ndi a Malawi eni ake. Umboni ulipo pa section 12 imene imanena kuti legal or political authority derives from the people. Ndi a Malawi eni ake pano paomba mkota kunena kuti ndalama zisaperekedwe ziononga chuma cha dziko. Ndiyeno ntchito ilipo ndonena kuti a registrar a mabwalo ndi amene apatsidwa ntchito yoti apange kuti kodi ndalama tipereka zingati pamenepo apeze njira zina zokuti apani- apange apereke chilango ku reserve bank osati ndalama za a Malawi all is not lost ndinene pano kuti bwalo lalikulu malinga ndi malamulo a dziko lino lamulo lalikulu ndi constitution constitution yo amalawi ndi amene ali pamwamba zina zonse zikubwera pansi ndi amalawi ayankhula kunena kuti ichi chinthu ichi chigwesa dziko ndiye wina sachikakamire ma reforms amene tikufuna ifeyo ku judiciary choyambirira ikhale yoyambirira ino kuti tibwerere pa 70 years aliyense a- pa 60 years Pasa- pa- pasakhale wina azipanga retire eh, kuposera nthambi zina eh, tibwerere pa, pa zaka 60 chinthu chachiwiri nchonena kuti nthambi ku nyumba eh, ya malamulo aziyitana anthu awo amene akukhalira milanduwa onse amene amajaji amene atchulidwa mu nkhani zakatangale ayitane onse amene akukhalira zi- aku- akukhalira ma injunction ayitane awa ali ndi milandu 300 wa ayitane aliyense jaji asanapange retire azipanga account pachaka pachaka akhale port- pakhale akhale ndi portal masiku ano online Ali- a- aliyense jaji azikhalapo ndi milandu imene wayipanga tiziona ma reform amene tikufuna ife ndi amenewo Ah, tikuziwa kuti kuli Judicial Service Commission komanso akhazikisa Independent Complaints Committee imene zikhalepo and zimene zizitumikira amalawi kuti zizifika nthawi yonena kuti eh, eh, Independent Complaints Commission ya, ya, ya, ya judiciary yo izitha kupanga override ziganizo zimene zikususana kwamtunthu zim- ndi mwa- mwa- mwachisanzo zimene tanenera pakuti eh, sizikuoneka kuti zapangidwa mokomera amalawi zikutumikira anthu ena zimenezozo sizikuoneka kuti zipite chisogolo

mphamvu zathu timaziyang'anira pansi ndiye ndanakati kuti nkhani iyi ndi mwayi woti ngati amalawi tizuke tikonze zinthu
pili ine ndi patrick kachere kuchokera ku umunthu fm ndimafuna nditamvetsesa kuchoka kwa inu kuti nkhani ya ma reforms mufuna itatenga nthawi itali bwanji chifukwa iyinso ndi nthawi imene dziko lino likupanga struggle pa nkhani yokhuzana za chuma zimene zikutanthauza kuti kupanga review uh, kuzafunikabe ndondomeko zina uh, zokhuzana ndi za chuma funso lachiwiri likukhudzana ndi pempho limene munapereka ku parliament kuti kuziyankhulidwa chichewa zimene amalawi ambiri ndikhulupira zoti atha kukondwera nazo koma funso langa ndi lonena zoti mukuona zoti sipangalowe chibwana chimene chingamakhalepo kumangoyankhula mwachisawawa pambali pa malamulo amene amagwiritsidwa ntchito ku nyumbayi zikomo
nkhani ya chichewa ndiikonze kunena kuti sinanene kuti aziyankhula chichewa tinanena kuti aonjezere ziyankhulo chifukwa chani a kuchitipa anthu amene amapanga kampeni samayankhula chichewa pali chiyankhulo chimene amayankhulana ndi anthu aja kuti akavotere kunkhata bay kurumphi chimozimozi chimozimozi kumachinga ndi kumangochi panali chiyankhulo chimene anthu amayankhulana kumamva kuti o uyu akunena mfundo zogwirika timvotere ndiyeno timanena kuti anthu akamapita kunyumba ya malamulo timachita kuwatuma si choncho ndiye munthu wantuma ndiye kumene wapita kuja akubweresa zimene wantuma zija ayambe kuyankhula chifaransa monami sese ah, jani what message can you get ngati munthu wontuma nthawi yakwana yonena kuti tizionesa kuti parliament ija ikhale kwa anthu ikhala kwa anthu bwanji sakumva ziyankhulo malawi muno anthu amene amamva bwinobwino chiyankhulo cha chingerezi pa amalawi 100 ena aliwonse mwina ndi 95 Ah, 5 okha amene amamva bwinobwino nkuyankhula 95 ena sakumva nchifukwa chake pena zikachitika zinthu anthu amadabwa kuti izi munakambirana kuti ndiye ndikonze kuti sitinapereke petition kuti aziyankhula chichewa tinapereka petition kuti awonjezere ziyankhulo zimene amalawi timatani timayankhula ndi kumva cholinga msuso uja uzikhathamira kuli anthu ena anzeru kumene kunjako kulibe scientific study that was conducted to prove kapena to ascertain the fact that english is a measure of intelligence kulibe ngati ilipo bring it forward so all we are saying is we should add indigenous languages to enrich debate and uh, attain inclusivity tisasiye anthu ena mbuyo so iyoyo nkhani imene tithokoze a, a best awali anayipereka mnyumba ya malamulo inaperekedwa ku komiti ya legal affairs tikudikira kuti ulendo uno atiuze kuti kwabadwa kwabadwa zotani mukanena kuti ibweretsa chibwana you mean kuti mukutanthauza kuti tikamayankhula chichewa tikupanga za chibwana tikamayankhula chilomwe timayankhula chibwana i don't think so mupite ku tanzania zokambirana za kunyumba ya malamulo swahili mupite ku south africa amaphatikiza mupite ku botswana amaphatikiza ndiye ndimafuna kufunsani funso kuti kodi ife timayankhula chi chiyankhulo cha chingerezi chi chifukwa tinabwereka kwa anthu amene anati anati amatilamula atsamundachi ndiye ndimafuna tipemphe kuti tatapita ku england ku uk tikapeza akuyankhula chichewa ku nyumba ya malamulo nanga ku france amayankhula chiyankhulo chanji nanga ku germany sindikupita kuti ku germany amagwiritsa ntchito english sindikupita kuti ku france amagwiritsa ntchito english ayi france amagwiritsa ntchito french ku germany amayankhula amagwiritsa ntchito german eh, mukapita ku italy amagwiritsa ntchito italian ku portugal mukapeza kuti they are using portuguese now why why tandiuzeni chimene timapindula ife phindu limene timalipeza pomakambirana zimenezizo muchingerezi ndilotani sitinena kuti budget timapanga ngongole sitili ngongole zoneneka akanakhala kuti kupanga parliament deliberation mu english equals development lerolo sibwezi tili ndi ngongole ya 32 trillion malawi kwacha lerolo this government is surviving on borrowing 60 years yoyankhula chizungu akanakhala kuti chizungu chimathandiza chitukuko sibwezi mis- misinje iku- iku- iku- misewu yathu iliyonse misewu yathu itafika pano paponena kuti kumawezapo nsomba potu pansewu ndithu anthu amapha nsomba pansewu ndithu m1 koma timayankhula chingerezi so unless you should bring forward an empirical evidence that uh, the use of english in our deliberation equals development but the reality kunjako it will prove you wrong because for 61 years we have been using this borrowed language the result misery the result more pain the result stagnation in development so ndimafuna ndikonze pamenepo uh, nkhani ya nkhani ya ya banki Eh, I think the, the first part ndayiwala nakomedwa ndi the first part can you remind me sorry the, the first part of your question Ah, chinthu chimodzi chimene makosana akulamula pano anatilonjeza amanena kuti they are a proven leadership so proven leadership imaonekera ndi kupanga ziganizo pompo pompo ziganizo zogwirika ndiye ma reforms wo tikanakonda akanakhala as of yesterday so we want them as soon as possible let me take the very final question chifukwa cha nthawi we don't have all the time on earth mukapange zina uh, kenako tilowa mu one on one ndikuona zanja ngati okay uh, mwachidule tikunena kuti chiganizo chopereka chilango ku reserve bank khoti likulanga amalawi chowawa nchonena kuti chigamulocho chikubwera pamene amalawi akuvutika ndi misonkho ndiye tikavomera kunena kuti reserve bank ilipire reserve bank sikhala ndalama ipite kwa minister of finance ndiye a minister of finance kuti alipire ndalamazo chimene apange abweretsa misonkho ndiye panopa tikuvutika kale ndi misonkho ndiye tunena kuti tikuwapempha a registrar a mabwalo kunena kuti ndi amene apasidwa mphamvu zoti awerengese ndalamazo mmalo moti awerengese ndalama apeze njira yabwino amati ma remedies oti apereke ku reserve bank chigamulocho chisakhale cha ndalama chifukwa pampanje pamo ndalamazo palibe mukakakamira kuti tipereke ndalama ndiye mufuna boma ligwe ndiyeni paja anthu akufunsa kuti kodi makhotiwa akupitiriza zinachitika 2020 ndiye funso lathu likhala lonena kuti popeza the supreme law of the land ndi constitution section 12 imanena kuti you should exercise the power legal and political solely to serve and protect public interest is awarding uh, colossal sums of money uh, to this bank serving public interest are we protecting the interest of malawians so maso ali kwa mlembi eh, wa mabwalo nkhani tayipereka koma zikapitirira tiyamba kuyitanisa ma signature kuti anthu ena atule pansi udindo zikomo kwambiri pomaliza penipeni ndisindike kuti tikunena kuti reserve bank isapereke ndalamazo zikomo kwambiri